Táim anseo i bpictiúrlann an Seanteach Solais ag an príomh-taispeántas don scannán Arracht chun athbhreithniú a dhéanamh ar an scannán nua seo san Gorta Mór. Chuala mé scéilín fútsa nuair a bhí tú sa gcabhlach. gur thaitin an fuil leat. Bheadh sé deacair rómheastachán a dhéanamh ar an éifeacht a bhí ag an nGorta Mór ar sochaí na hÉireann, agus atá fós ag an nGorta Mór, insa bhliain 2021, tá fós an éifeacht sin ar sochaí na hÉireann fós. Roimh 1845, bhí 10 milliún, bhí daonra 10 milliún daoine, in Éirinn. Ina dhiaidh an Ghorta bhí 3 milliún. Agus tharla sé seo go han-tapaidh. I bhliain amháin do loiteadh 90% dos na prátaí taobh amuigh, taobh istigh de coicís amháin. Agus an rud is measa, bliain amháin do dhíol a lán iascaire a bháid chun an cíos a íoc, a dtithe. a chailliúint, agus an bhliain ina dhiaidh, loiteadh na prátaí agus ní raibh aon dara rogha acu chun iascaireacht a dhéanamh agus agus bia a chur Tá go léir as Gaeilge agus tá fotheidil as Béarla agus fuair sé an ainmniúchán ó Éire don Oscars i mbliana. Ag an drochuair níor bhain sé an duais amach ach bhí sé tuillte ag an scannán seo bheith ainmnithe don Oscars. Tá súil le Dia nár thug tú lán do ghunna suas ag mo theachsa. Sasanaigh lofa. Rugadh mo shin-sin-seanathair Pól Ó Sé in 1830 i nGort na gCiseach, Carraig an Ime, cóngarach do Mhagh Chromtha. agus tá sé deacair smaoineamh ar an saghas saoil a bhí aige i gcomparáid leis an saol atá agamsa anois san lá atá inniu againn agus ní raibh éinne in Éirinn ag tnúth leis an saghas tubaiste a bhí i ndán dóibh. a lot of your tenants have been struggling, sir. There's already been some cases of starvation. Nonsense. Crops have failed before and mortality levels have been perfectly acceptable. Tá an aisteoireacht sa scannán seo thar barr, Dónall Ó Héalaí mar an laoch, Colmán Ó Searcaigh, Michael McElhatton, an namhaid, mar an Tiarna Talún, Peter Coonan ó Love Hate atá ag obair don Tiarna Talún. Siobhán O'Kelly, an máthair bocht, Pádraic Breathnach, an sagart paróiste a iarrann ar Cholmán an strainséir seo a thógaint isteach ina thigh. Colmán Sharkey agus a mhac deirféar, Patsy Kelly. Agus an strainséir sin ná Patsy, Dara Devaney. Feicimid an teach sin atá ag Colmán roimh an Gorta Mór mar. teach agus mar bhaile idéalach ag an am roimh an Gorta Mór, lena bhean chéile Bríd, Michelle Beamish, agus a mhac óg atá gleoite. Níos déanaí, tugann sé aire don chailín óg Kitty, Saise Ní Chuinn. Baineann tú rudaí liom le fáil féin. Is ábhar an-trom, an-dorcha é seo. Ach déanann an scannán seo sár-iarracht an scéal seo a insint. Laoch an scéil seo ná Colmán Ó Searcaigh, gnáthdhuine, de bharr imthosca an Ghorta Mhóir déanann sé rudaí neamhghnách ar son ar son an phobail. Déanann sé gníomhartha cróga ar son an phobail agus mar shampla iarrann sé ar an tiarna talún an cíos a laghdú, óir go raibh nach raibh aon airgead ag na daoine, nach raibh aon bhia fiú ag na daoine. They will not be singing songs about Patsy. Céard atá déanta agat? Seo an toghchán. Féachann an scannán seo go hálainn le radharcanna na tíre, cine-ghrianghrafadóireachta go thar barr agus cloiseann sé go hálainn chomh maith le amhrán álainn agus. ceol álainn ó Kíla. Tá a lán mothúchán ag baint leis chomh maith, gan amhras, mar feicimid daoine ag ag fáil báis agus tá bíonn a lán trua againn dóibh agus fuair an méid sin daoine bás i rith an Ghorta Mór. Tá sé dochreidte. Tá sé suite in ré, gan amhras, ina raibh Gaeilge an-ghnáth. Agus is trua nach bhfuil fós, ach tá sé go hálainn é sin a chloisint i rith an scannáin. Agus rud amháin beag atá go hiontach ná tá na creidmheasanna go léir as Gaeilge ag an deireadh agus go dtí an pointe níor gortaíodh aon ainmhithe sa scannán seo. Tá an cine-ghrianghrafadóireachta go hiontach sa scannán seo agus Kate McCullough atá i gceist anseo agus dhein sí jab iontach. Tá sé saghas Críostúil nó Bíoblúil amanna i rith an scannáin, go háirithe nuair a fheicimid Colmán agus é tanaí ar fad ag fulaingt in uaimh agus tá radharc níos déanaí cosúil le Judas nuair a fhilleann Patsy ar ais dó. Tá an ceol go hiontach sa scannán seo agus tá Kíla i gceist anseo. Agus tá ceol ríthábhachtach i stair na hÉireann agus i stair an ré sin chomh maith mar úsáideamar an ceol agus amhráin mar theiripe ar an tráma. a chuamar tríd agus mar chuimhne ar imeachtaí a tharla dúinn is saghas stair an phobail a bhí i gceist sna hamhráin seo. Ag pointe amháin sa scannán, agus tá a lán mothúchán ag baint leis, tá seanfhear agus é ag fáil báis agus tá sé ag canadh mar gheall, amhrán mar gheall ar an laoch seo, Colmán, a chuaigh go dtí an tiarna talún chun impí a dhéanamh air. an cíos a laghdú ar son a chomharsana bhéal dorais agus ar son a phobail. Ar an iomlán, ní dhéanann an scannán seo an iomad tagairt don pholaitíocht. Ar an iomlán is scéal pearsanta é an scannán seo mar gheall ar ghnáthfhear a bhí air rudaí neamhghnácha a dhéanamh i ré olc, dorcha agus uafásach na tíre seo. Tá atmaisféar draíochta i rith an scannáin seo ón chéad radharc a fheicimid agus tá taibhsí a chlann atá caillte ag cogarnaigh dó i rith an scannáin agus cuidíonn sé sin leis an atmaisféar draíochta i rith an scannáin. Feicimid na daoine atá ag fáil báis mar saghas aisling uafásach. Is dócha an líne is tábhachtaí sa scannán nuair a bhíonn sé ag caint le Bríd ag pointe amháin agus tá siad ag caint mar gheall ar an Ghorta agus iarrann Bríd air cén fáth ar tharla sé seo dúinn agus an freagra atá aige ná níor tharla sé seo dúinn déanadh sé seo orainn, agus tá sé sin ag déanamh tagairt don don téama ann go raibh Sasain, na Sasanaigh ag tógaint bia as an tír ag an am agus é a easpórtáil ar ais go dtí Sasana. Fad's a bhí ocras ar na daoine, in Éirinn. Deireann a lán daoine gur cinedhíothú a bhí ann sa Ghorta agus tá fianaise ann anois go raibh na Sasanaigh ag tógaint bia as an tír ag an am a bhí ocras ar na daoine agus bhí roinnt daoine i rialtas na Sasanach ag rá gur obair Dé a bhí ann. Is scannán iontach é Arracht agus an scannán is fearr a chonaic mé i mbliana agus mholfainn do gach duine. é a fheiscint. Scéal uafásach i stair na hÉireann a bhí a lán éifeacht aige orainn ansin agus go bhfuil a lán éifeacht orainn fós sa tír seo. Beidh sé amuigh i bpictiúrlann ar fud na hÉireann i gceann coicíse. Slán go fóill. Cad a tharla seo, seo againn? Níor tharla sé seo chugainn. Seo chugainn Dia nua, seo orainn.